an ka foli bɛ bula kɔmi tibi lajɛbaga cɛ an'a muso ye mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli baw bɛɛ lajɛlen an n'an ka an ka oditirisiw n'an ka oditɛriw an ka foli baw bɛɛ ye minnu ɲɛ b'an na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bi an ka femme battante jɛmukan sigira bi an sera muso dɔ ma n'o ye jɛnɛba jalo ye ale ye muso cɛsirilenba ye an n'a bɛna sigi ka masala an ka femme battante kɛnɛ kan n'i ko femme battante muso cɛsirilen ka kɛnɛ muso minnu ma sɔn da ka sunɔgɔ ma minnu ye dɔ k'u yɛrɛ ka se ka kɛnyɛrɛ layiriwa an ni jɛnɛba bɛna masala jɛnɛba i ni ɲankuma somɔgɔw bɛ di nse folikan min b'i bolo k'a lase an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan jɛnɛba yɛrɛ ye jɔn i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye
n ka foli bɛ an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ne ye jɛnɛba jalo ye ne ye association d'aide à la femme et à l'enfance o présidente ye an'a fondatrice association d'aide à la femme et à l'enfance yɛrɛ ye association ye min bɛ musow ale ni denmisɛnninw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya la muso denmisɛnninw ok an ye faamuyali belebele sɔrɔ o la jɛnɛba i ko k'i ye association fondatrice sani an ka se olu ɲininkaliw ma muso yɛrɛ ka kɛnyɛrɛye baara nafa ye jumɛn muso ka kɛnyɛrɛye baara nafaba de b'a la surtout an yɛrɛ ka laadaw la bi muso jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ n'a fɔra i tɛ dɔ la a man nɔgɔ donc muso bɛɛ kan k'i cɛsiri ka ko dɔ kɛ pour que i bɛ se ka musakamisɛnninw i yɛrɛ ka musakamisɛnninw ni denmisɛnninw ka musakamisɛnninw sɔrɔ i yɛrɛ ye parce que n'a fɔra i ka siri cɛ la a man nɔgɔ a bɛ na ni mankanmisɛnninw ye eh, n'u ye foyer kɔnɔna na donc n'i yɛrɛ cɛsirilen don ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye a ka ca ala fɛ ala bɛ na ni bɛn ye i ka furuso kɔnɔ o ye tiɲɛ an b'a dɔn an lajɛbagaw ye faamuyali belebele sɔrɔ o la association yɛrɛ créeli hakilina nana i la cogo di mun hakilina nana n'a ye i ka se ka association créer ka tɔgɔ da muso ani denmisɛnninw association in créeli hakilina nana ne la cogo min na ne yɛrɛ ye n ka kalan daminɛ togoda de la hmm. ne bɛ bɔ kucala de bon ne y'a jateminɛ k'a fɔ musomaninw denmisɛnninw minnu bɛ kalan na hmm. tagalen ɲɛfɛ u ka kalan bɛ dan sira la hmm. dɔw bɛ kɔn ka dɔw furu san tan naani san tan duuru i bɛ taa sɔrɔ kilasi kɔnɔ meilleurs don ni u tun sera ka kalan in continuer a bɛ se ka nafaba de lase u yɛrɛ ma u ka kabila ma ani faso yɛrɛ ma bon a hakilila nana ne na ten n bɛ association créer ka se ka jeune fille ninnu dɛmɛ minnu ma chance sɔrɔ ka kalan continuer fɔlɔ n bɛ formation di olu ma métier minnu na u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye masi b'o la ale ni an ka produit minnu an yɛrɛ b'a cultiver an fɛ yan olu bɛ transformer k'u ba yɛlɛma cogo di ale ni tulu dilancogo ani safinɛ dilancogo pour que u yɛrɛ ka se ka baara dɔ kɛ u yɛrɛ ye o kɔfɛ tuguni denmisɛnnin minnu bɛ togodaw la an ka sɛgɛsɛgɛliw caman y'a jira an na k'a fɔ malnutrition b'u la n'o ye baloko dɛsɛ ye parce que olu tɛ importance ba don denmisɛnnin ka baloko ta fan fɛ alors que denmisɛnnin ka croissance bɛ se ka interrompre ni a ma balo baloko ɲuman sɔrɔ surtout de zéro à cinq ans donc association bɛ dɛmɛ se olu fana ma togoda ninnu na denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ an ye faamuyali belebele sɔrɔ komi i ko k'i ka association bɛ muso denmisɛnninw de kalan donc ni denmisɛnnin na mɔgɔ min sera aw ma est ce que aw bɛ se k'o ta musakabɔ b'o la wa ayi musakabɔ t'o la association in yɛrɛ bɛ o de kama fufalaki fufalaki an bɛ formation ɲini an bɛ sponsor ɲini minnu bɛ an dɛmɛ k'u financer mm. an b'u kalan musaka fosi tɛ a la mm-hmm. ah, o ye kuma duman ye hali bi ala ka i ka baara ɲɛ taga ala k'a sabati mm-hmm. k'i ka baara taa ɲɛ parce que ni mɔgɔ min bɛ muso ni denmisɛnnin dɛmɛ i bɛ ka jamana de dɛmɛ mm-hmm. ale ye hakilina ɲuman belebele i ka association muso joli b'a kɔnɔ muso bi duuru de b'a kɔnɔ muso bi duuru o muso bi duuru olu ka baarakɛta ye jumɛn ni jumɛn ye muso bi duuru minnu b'a kɔnɔ dɔw b'a la minnu yɛrɛ bɛ se fɔrmasiyɔn na mhm. ni fɔrmasiyɔn bɛ sen na a ma se an ka taa yɔrɔ wɛrɛ la donc olu yɛrɛ bɛ fɔrmasiyɔn kɛ domɛni caman kan mhm. an ka an ka an ka eh, manburuw sigilen don dɔw yɛrɛ fana bɛ taga sɛgɛsɛgɛliw la mhm. an b'u bila ka taa togodaw la an bɛ porozɛ dɔw kɛ u bɛ taga ankɛtiw kɛ ka resansimanw kɛ musoman hakɛ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ dɔ kɛ la u bɛ duw kɔnɔ donc pour que an ka se ka formation dɔ labɛn u ye voilà lase u ma cogo min na o mɔgɔw bɛɛ bɛ an ka administration kɔnɔ mais an ka togoda fanfɛla la aw kɛlen bɛ ka yɔrɔ jumɛn ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɛlen bɛ ka sikaso mara an kɛlen bɛ k'o de ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ hali bamakɔ yɛrɛ dafɛ dugu la komi olu ka surun an na an ka siège yɛrɛ bɛ bamakɔ pour le moment an ka correspondants de bɛ lokalite wɛrɛw la mɛ an ma biro sigi yɔrɔw la fɔlɔ an m'o fanga sɔrɔ fɔlɔ nka an n'u bɛ baara kɛ k'u to yen nɔ mɛ ni togoda wɛrɛ seguya mara fan ninnu mhm. walima kaye fan ninnu mhm. n'olu ye laɲini kɛ ka se ka baara k'aw fɛ est ce que an n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ se ka baara kɛ association in c'est une association nationale mhm. jamana bɛɛ de don ni fɛn fɛn sera an ma n'u ka kunko ye n'an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na an b'u dɛmɛ an bɛ o de kama
i b'a dɔn baara o baara degun b'a kɔnɔ i ka baara kɔnɔna na i ye degun minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye degun caman b'a kɔnɔ par exemple n'an ye sensibilisation dayɛlɛ localité dɔw la a ma nɔgɔn kuma dɔw bɛ yen n'i y'o fɔ u b'a fɔ i bɛ ka denmisɛnninw hakilina yɛlɛma i bɛ ka na ni tubabu hakilinaw ye i bɛ an ka jamana tabiyaw changer laadaw a ma nɔgɔn surtout n'i taara togoda dɔw la cɛw yɛrɛ tɛ sɔn ka kuma musow fɛ f'i ka cɛ de ɲini ka fara i kan i nakun ye min ye u ka se k'o ɲɛfɔ pour que u ka se k'i bisimila e bɛ mun fɔ parce que bɛɛ ɲɛ b'an na nin wagati in na e bɛ mun fɔ o mabakɔrɔ ninnu n'u bɛ se k'aw faamuya cogo min na ne bɛ se ka mun fɔ o mabakɔrɔ ninnu ye an ka association in bɛ yan nɔ denmisɛnninw ni musow ka ɲɛtaga de kama an tɛna an ka laadaw bila nka ni denmisɛn muso sela ka kalan surtout eh, npogotigini minnu na u ka kalanw bɛ dan sira la furu ye an ka tabiya dɔ ye o ye tiɲɛ ye nka o muso minnu bɛ u bɛ bɔ kalan na ni u ka kalan sera ka taa ɲɛ a bɛ se ka jamana lase u ka kabila ma k'a lase jamana yɛrɛ ma dɔ wɛrɛ tɛ an b'a fɛ jamana ka yiriwa kabila ka yiriwa parce que ni mɔgɔ kalanna ka ko dɔn i bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ Hali ni i m'a kɛ Mali ye i b'a k'i ka jamana ye. I b'a k'i ka. N'i dun y'a k'i ka jamana ye i bɔra bɔdugu min na komi e yɛrɛ ye hakilina sɔrɔ k'a ɲɛsin aw ka i bɔdugu ma. Ni bɛɛ y'a kɛ ten tɔ an ka jamana bɛ taa ɲɛ. Hali bi Ala ka ɲɛtaga sabati an ka Maliba kɔnɔ ka Mali taa ɲɛ. Gɛlɛya jugu min bɛ Mali kan Ala k'o tala ka ji suma k'a fura ye. Jɛnɛba e ka don na nataw la e ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye?
don na nataw la ne ka laɲini ye mun ye an ka se ka centrew dayɛlɛ centre de formation dayɛlɛ pour les jeunes filles u bɛ n'a kɛ an b'a prix nɔgɔya hali ni frais d'inscription dɔrɔn de bɛ bɔ parce que an bɛna fangaw ɲini ka dɛmɛbaga wɛrɛw ɲini an yɛrɛ la association in fanga ka se ka bonya togo minnu na musomannin minnu ka kalan ma se ka laban u bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye k'u dege baaraw kɛcogo la i n'a fɔ safinɛ dilan b'o la mhm. maquillage b'o la an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn minnu b'an fɛ olu bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ dumunifɛn minnu n'a nafa bɛ denmisɛnninw ni an yɛrɛ kan pour que u bɛɛ ka se k'o kɛ bɛɛ ka se k'i ta i yɛrɛ ye mhm. denmuso denmisɛnnin bɛɛ ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye ah, o ye taare taare o ye hakilina ɲumanba ye parce que mhm. n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ muso bɛ degun min kɔnɔ cɛ t'o kɔnɔ n'a fɔra e ka den bange ka den don ekɔli la farini sɔngɔ wula fɛ musow de b'a bɔ nasɔngɔ dafa musow de b'o kɛ n'i ti fɛn na dɔrɔn a bɛ jouer kɛ a b'i bila sira kan sira min man di yɛrɛ nin kun mais n'i bɛ baara la baara min bɛ se ka fɛn las'i ma vraiment o ye hakilina ɲumanba ye jɛnɛba sisan kɔmi jamana bɛ degun kɔnɔ maliden bɛɛ b'a kalama an bɛ situation min na maliden bɛɛ b'a kalama dugawu jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an ka ba maliba ma an n'an ka jamana kɔnɔdenw ma n'an bɛ se ka bɛn da kelen kan pour que mali bɛ se ka suma cogo min na dugawu min bɛ n bolo ka se an ka jamana in ma n bɛ tasibila kɛ an ka kɛlɛkɛdenw ye minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ka hinɛ u la ala ka nɛmaya badabada ala k'o da u kan n bɛ mun fana fɔ ka da o kan fasodenw an bɛ jamana ko de la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in ka taa ɲɛ o de ka nɔgɔ an ma ni kɛlɛw ye ni an tola k'a kɛ kɛlɛw ye jugu bɛ se an na mm. nka n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ jugu tɛ se an na mm. maliko in bɛ yɔrɔ min na bi maliko de don mɔgɔ kelen ko tɛ mm. ala ka jamana in ala k'a suma ala ka na ni bɛn y'a kɔnɔ an ka laɲini fɛn min ye jamana ko in na ala k'o nɔgɔya an ye ala ka barika don an ka jamana
ala k'o dugawu minɛ jɛnɛba ni maa min bɛ fɛ k'e ka association lasɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ se ka di mɔgɔ ma o bɛ se k'aw lasɔrɔ cogo min ni maa min bɛ fɛ ka ne ka association lasɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ yen mun bɛ se ka di 70 58 29 34 jɛnɛba conseil jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ ka fɛn kɛ u bɛ so kɔnɔ yen ten en tant que muso denmisɛnnin dɛmɛbaga don muso dɛmɛbaga don ladili min b'i bolo ka ɲɛsin an balimamusow ma ladili min bɛ n bolo ka ɲɛsin an balimamusow ma minnu bɛ so kɔnɔ n'u tɛ fɛn na tiɲɛ don sokɔnɔna ye muso ka baara dɔ ye nka ka sigi so kɔnɔ i tɛ fɛn na a bɛ se ka degun wɛrɛ lase i ma ne b'a ɲini o musow bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ ka bɔ ka taga santuruw la ka kow ɲɛɲini k'u yɛrɛ dege fɛn dɔ kɛli la pour que u ka se ka u dayirimɛ sɔrɔ k'u ka fɛnmisɛnninw sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na
u ye faamuyali belebele sɔrɔ la an b'an filɛlibagaw ladɔnniya k'u sɔgɔlen bɛ bulacom tv de la an ka bi maa welelen ye jɛnɛba jalo ale ye association présidente dɔ ye a n'a fondatrice bi an kun sigilen bɛ femme battante kɛnɛ kan bi an ni jɛnɛba masalala a ka baaraw kɛta a bɛ minnu kɛ ka ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ma jɛnɛba i ye denmisɛnninw tɔgɔ fɔ mais denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen olu bɛ kare kɔnɔnaw na bɔlɔn kɔnɔnaw na i b'a fɔ garibuw dɔw coloncolonnen don est ce que aw ka association bɛ se ka wuli ka kare kɔnɔnaw ma kɛ pour que ka se k'olu denmisɛnninw bɔ yɔliyɔli la awɔ olu bɛɛ bɛ an ka projet kɔnɔ hmm. projet dɔ yɛrɛ b'an bolo sisan nɔ an bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ orphelinat hmm. an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔnaw na k'u somɔgɔw yɔrɔ dɔn hmm. ka kalanso u bila kalansow la u ka bɔ kare kɔnɔnaw la ka d'a kan ni denmisɛnnin bɛ bɔlɔn kɔnɔ a tɛ lamarako ɲuman sɔrɔ ni a bɛ kare kɔnɔ lamara de sɔrɔ o man ɲi o ye danger de ye jamana ma donc cogo minnu na an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu fara ɲɔgɔn kan u ka bɔ o la an bɛ dɛmɛ ɲini an fana mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ mali kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ o tagabolo kan an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ se ka o denmisɛnnin ninnu dɛmɛ k'u bɔ nin na u yɛrɛ ka siniɲɛsigi ni jamana ka siniɲɛsigi kama
komi baro sera a kuncɛyɔrɔ la mm-hmm. donc mot de remerciement min b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma mm-hmm. ani ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ma
mm-hmm. eh, foli min bɛ n bolo ka se fɔlɔ n bɛ foli lase aw yɛrɛ ma bula tv ma ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la nin ye jɛmukan ɲɛnama ye an muso minnu cɛsirilen don a bɛ anw kɛ ka anw lakodɔn ale ni minnu mago b'an na a bɛ olu kɛ ka anw sɔrɔ teliya la n bɛ foli lase muso bɛɛ lajɛlen ma muso si kana sigi so i ka wuli k'i cɛ siri i ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye i ka fɛn dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye min bɛ se k'a kɛ i yɛrɛ b'i ka musakamisɛnninw kɛ an ka foli bɛ bulacom tv lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani jɛnɛba ka masala sera a kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ maɲumanko baara o ka fisa ni maɲumanko deli muso a ye wuli ka dɔ kɛ dɔ kɛ de bɛ muso nafa o k'an bɛn wagati wɛrɛ